i kan ka dɔ kɛ ni faso ko in na ten. se décompte, notre Maliba renaîtra, porté sur le dos de ses enfants. C'est ensemble qu'on fera le Mali. Gate ni nafuyo maliyɛnw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati na an b'aw fo aw ka dannaya la ayiwa a k'a dɔn k'a fɔ aw ka émission mandi n'o ye faso kɔnɔkow ye ayiwa a sigira kokura ayiwa bi kɔni an bɛ se k'a fɔ a bɛ sigi ni min ye maliyɛnw kɔni nisɔn man di bi ka sabu kɛ ko mun kɛra an ka jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛn na bajangara région na cercle de bankasi mara la ayiwa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ min kɔni kɛra karidon ayiwa maa kɛmɛ ani kɔ o ɲɔgɔn kɔni o de bɔnna u ni na ka sabu kɛ ayiwa jatigɛwaletigiw olu taara ka dugu lamini dugu saba maa bɛ se k'o fɔ u ye fagali kɛ o dugu ninnu yɛrɛ de la donc o siratigɛ kana la an kɛlen don ka kɛnɛ kɔni sigi an ka kɛnɛ in fanba a bɛ boli o de kan nka yann'o cɛ an da bɛna se ayiwa kunnafoni misɛnw ma ka sɔrɔ ayiwa an ka maa welelenw k'olu bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na musa jara ayiwa an y'a fɔ aw ye cogo min na bakurubaw la a k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɔnna u ni na ayiwa bankasi mara la ka sabu kɛ ayiwa jatigɛwaletigiw ye nin waati in na kɔni ayiwa jamana ɲɛmaw kɔni u ye tile saba nisɔngoya n'a bɛ f'o ma ko didite Deuil national u y'o de bila sen na a daminɛna kunun ntɛnɛn a bɛ kuncɛ n'ala sɔnna sini halisa o kunnafoni in kun kan an b'a dɔn k'a fɔ bajangara gouverneur n'o ye ayiwa ɲɛmaba ye ayiwa k'o y'a sen fa n'a ka délégation ka taa yen ka taa bɔ in na u ni ayiwa yenkaw kɔni o tuma na u fanba kɔni ye min jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ma tigɛ ka lakana kɔni kɛ kɔni olu t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na kunnafonidilan siraw la an y'a mɛn k'a fɔ ko maaw dɔw yɛrɛ kɔmasera k'u sigiyɔrɔ bila ko ka sabu kɛ nin wale mun kɛra ayiwa karidon ayiwa kunun ntɛnɛn ayiwa o kɔni o kɛra ayiwa ɲaga ye ka ɲɛsin maa minnu b'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ kɛlɛ n'a bɛ f'o ma ko la célébration de la journée internationale des réfugiés maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mali in kɔnɔna na kɛlɛ b'anw fɛ depuis san ba fila ani tan ni fila donc fo ka na bila sisan na ayiwa o kɛra sababu ye maa caman y'u sigiyɔrɔ bila ka na jamana fan wɛrɛw ani jamana kɔ kan n'o bɛ tali kɛ burukina nizɛri fo ka taa se ha ka ja ayiwa moritani ayiwa dɔw yɛrɛ taara ayiwa kɔdiwari u bɛ laginɛ fanfɛla la An tɛna nin ko bila daga girinda la an bɛna fɛɛrɛ tigɛ k'an ka maa welelenw kɔni k'olu bisimila kɛnɛ in kan donc an ka se ka don babu kɔnɔna na ayiwa hakili jiginna aw denkɛ n'a balimakɛ musa konatɛ o de bɛ ayiwa jɛmukan in kɔni ka ɲɛnama fɔ ka taa fara ayiwa sula kulubali a bɛ ka bɔlɔlɔsira matarafa fan dɔ in nɛgɛ dajuru musa jara aw lamɛnnibagaw an b'aw fo aw ka danaya la Ayiwa faso kɔnɔ ko ayiwa bi kɔni babusen min ye fagali min kɛra karidon banjagarakaw u fɛ kɛrɛnkɛrɛnna cercle de Bankasi ayiwa a dugu dɔw la dugu saba maa minnu bɔnɛna u ni na a bɛ taa maa kɛmɛ ani kɔ la donc a hakɛ kɔni a calen don gouvernement kɔni hakɛ dɔ fɔ ayiwa hakɛ dɔ fana fɔra maa wɛrɛw fɛ donc o bɛ min jira ka fɔ ayiwa fagali in kɔni a juguyara kojugu wa waasa an ka se ka nin eh, babusen ninnu ka walawala an ye wele bila sifinnaka dɔ ma bɛɛ b'a dɔn ayiwa bɔlɔlɔsira n'a bɛ activisiya kɛ mais a ka baara ɲɛsinnen t'o dɔrɔn ma ayiwa a bɛ taa plateau caman kan ka hakilinaw di eh, fɛn min bɛ tali kɛ faso ayiwa kunkanko la hamza beso ale ye ayiwa ni fɛlɛtɔn ye n'a bɛ tali kɛ ko l'initiative pour la concrétisation des attentes du peuple euh, malien a bakuruba la n'a bɛ wele ko e, e, ICAP donc euh, ale y'o kuma lasela ye an ye wele bila ale ma fo ka taa se Abdala Togo ale ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaba ye n'a bɛ tali kɛ ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas ani ayiwa a ka secrétaire général n'o ye Musa Darame ye u sen kɔni ye studio kɔnɔna in sɔrɔ nin waati in na olu bɛɛ bɛ bɔ Bankasi mara la a hakili jiginna an ka bɔlɔlɔsira la u delila ka a jira k'a fɔ ko jatigɛwaletigi ninnu k'u bɛ ka munumunu u ka duguw dafɛ ko ka fɛɛrɛ tigɛ ka taa lakana sabati ko n'a ma kɛ a ka ja ko ayiwa ko n'u tora ka segin k'a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye ayiwa an bɛ se k'a fɔ u ka fɔlen kɔni a fan dɔw kɛra parce que barisa a dugu saba fagali taara kɛ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen kunnafonidi siraw la an y'a mɛn k'a fɔ k'u y'a dugulamaw bɛɛ fa nin waati in na donc an y'u wele ka na ayiwa ko min bɛ ko in lahala la nin waati in na u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an bɛ min ɲini aw fɛ minnu bɛ k'an filɛ ayiwa bɔlɔlɔsira fɛ an bɛ min ɲini aw fɛ aw ka partager kunnafoni ɲuman a bɛ jamana jɔ a juguman a bɛ jamana ci an bɛ ala deli kuma ɲumanw ka bɔ yan bi walasasa ayiwa faamuyaliko ɲuman ka sɔrɔ kow la an bɛ na foli bila an ka maa welelenw la ka sɔrɔ ka don baabu fɛ baabu kɔnɔna na ayiwa hamza beso an b'a damina n'ale ye hamza i su wali sa fo ne sumayila fo ka Energie FM lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen tulo b'i la bɛ yɛrɛ ka yɛrɛ kanu mɔgɔw fo n ka pati ni n ka mouvement politique mɔgɔw fo to tulo b'i la n'o ye jigiya kura ye n'o ye ICAP ye i yɛrɛ fɔ initiative pour la concrétisation des attentes du peuple donc b'a président fana fo yan n'o ye Ablo ye k'a ka foli bɛ yan ka mali bɛɛ lajɛlen fo ka na an président yɛrɛ ale yɛrɛ ka a ta kɛra yɔrɔ min na o y'a karez ye sise k'i la kite tu tun bɛdon sike a yɛrɛ bi ala ka dugawu bɛɛ la bi an bɛ ala deli ala ka sa ma lafiya ye an bɛna daminɛ ni a ɲɔgɔn ɲɛfɔ ye cogo min na mouvement patriotique pour la sauvegarde et l'unité du cercle de Bankass a ɲɛmaaba Abudala Togo Abudala Togo i ni su wai i ni su Musa aa foli bila maliyɛn denw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ani maliyɛnw tulo b'an na radio Energie FM pas de problème ɛɛ yani n ka kuma daminɛ unhun n bɛ maliyɛn bɛɛ fo unhun ɛɛ bi don in na tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔngoyalen don n'i ye maliyɛnw fo unhun ɛɛ n bɛ Bandiagara région fo n'i ye Bandiagara région mɔgɔw fo an bɛ taa Bankass cercle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ la tiɲɛniba kɛra yɔrɔ min na n'o ye Diallassagou arrondissement kɔnɔ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔw ma n'an bɔra yen N bɛ mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankass unhun a tɔnden bɛ fan o fan unhun n ka foli b'u bɛɛ ye unhun minnu bɛ Mali kɔnɔ unhun ani minnu bɛ Mali kɔ kan unhun merci ah ok o diyara an ye ayiwa i ka secrétaire général n'o ye Musa Darame ye ale bɛ yan Musa Darame i ni su nbaa i ni su ayiwa i bɛ se ka foli bila maliyɛndenw na nin waati in na ayiwa yanni an ka don baabu kɔnɔ na Alhamdulilayi yanni an ka don baabu kɔnɔ musa n bɛ fɔlɔ k'i fo fɔlɔ i ka baara ɲuman na ani i ka collègues o kɔfɛ n bɛ foli ɲɛsin an ka mouvement cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ la fo ka taa se mɔgɔ laban ma Donc n ka foli bɛ maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye, ɛɛ fo ka taa se village la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo, unhun, ka foli kɛ, ok foli diyara an ye, ayiwa maliyɛndenw a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jɛmukan min kan jɛmukan in ye faso kɔnɔkow ye, jɛmukan in kɔni bɛ tali kɛ ayiwa jamana kunkankow la fo ka taa se hakaja fɛn wɛrɛw la mais bi ta an bɛ Bandiagarakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Bankasi ye, ayiwa wale min kɛra yen, an bɛ yen o sababu de la donc an bɛ na Abudala Togo, Abudala Togo an bɛna kuma daminɛ ni ale ye, Abudala Togo, ayiwa ko in kɔni kɛra Bankasi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasagu i y'a fɔ cogo min na cercle de Jalasagu, ɔ donc i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna parce que an y'a ye k'a fɔ wa tuma jan aw ye sɛmɛniw kɛ, aw kumana fan caman a ye conférence de pressew kɛ walasa ka maaw eh, hakili jigin ka maaw hakili sama ka taa yen ko min bɛ yen parce que aw y'a yira k'a fɔ ko population yen sigibagaw u ye bɛnkan sɛmɛn kɛ u ni jatigɛ waletigiw ye walasa u ka se kana bin bin u kan mɛ an ɲɛ b'a la bi ayiwa fagali kɔni kɛra o bɛɛ n'a ta fagali kɛra e bɛ se ka mun de f'an ye ko in kɛra cogo di e bɛ mun de don a la yan'an ka don babu kɔnɔ Pas de problème Musa n b'i fo i ka ɲininkali la ne hakili la nin tɛ kuma kura ye quoi nin ye kɔrɔlen de ye e yɛrɛ delila ka an interview nin ko kelen na ne bɛ se k'a fɔ ko Bankasi sɛrikili la mouvement min wulila k'i jɔ

n ko sɔrɔdasiw bɛ ka baara minnu kɛ a diyara anw ye mɛ n ko stratégie dɔ bɛ yen n'u ma tɛmɛ o sira kan u ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔwɔsi o ye jumɛn ça veut dire que sɔrɔdasiw bɛ taa operasiyɔn kɛ ni operasiyɔn kɛra ka ban olu b'o yɔrɔ to yen ka taa baasi tɛ yen nin ataki yɛrɛ susuba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye sɔrɔdasiw operasiyɔn kɛ yɔrɔ minnu na ka tila k'a yɔrɔ to yen jadisiw laseginna ka na o yɔrɔ mɔgɔw ataki o kɛra waati jumɛn operasiyɔn waati min e tun ye n interview i hakili b'a la o kɛra vingt-cinq mai o moment kɔnɔ sɔrɔdasiw tun ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ nin zone ninnu kɔnɔ ka jadisi dɔw minɛ ka dɔw faga dɔw yɛrɛ bolila mɛ ni operasiyɔn kɛra mɛ u bɛ operasiyɔn kɛ ka to yen ka tila ka segin ka na ka duguden to yen autorité tɛ yen mɛ est-ce que o ye jɔn nɔ ye ne bɛ ɲininkali fɔlɔ ye filanan n'i ye Mali yɛrɛ ta ka lajɛ depuis problème jadisiko problème wulila Mali kɔnɔ k'a daminɛ o la ka na bila bi la tiɲɛni min kɛra Bankasi sɛrikili la a ma kɛ yɔrɔ si

ani burukina de bɛ frontière bɔ i y'a faamu bankasikaw yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min kan o ye sɛnɛ ni baganmara ani jɛgɛminɛ u sigilen b'o de kan olu bɛ balo o de la ɛ n'a fɔra ko san joli joli autorités a bɛ ka f'u ɲɛna conférence bɛ ka kɛ lɛtiriw bɛ ka ci u ma problème min bɛ u b'a kalama mɛ u b'o ko to fo tiɲɛni de bɛ kɛ u bɛ sɔrɔ ka segin ka taa ka fɔ ko k'an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ ne hakili la o ye ka ça veut dire que k'a kɛ komi i t'a kalama ka sɔrɔ i b'a kalama parce que a bɛ ka fɔ an y'a fɔ siɲɛ caman yanni attaque ka kɛ u bɛ wele a bɛ f'u ye nin de bɛ ka kɛ nin de bɛ ka kɛ fo mɔgɔw de bɛ taa faga ka mɔgɔw ban pewu taa mɔgɔ minnu fagara bankasi serikili la mɔgɔ ma mali teri fsi n'a fɔra ko basi yɛrɛ ye ka fɔ sɔrɔsiw ka basi kelen tɛ serikili kɔnɔ mɛ kɔsa in na o tun ye sɔrɔsiw bila ka na bankasi yɛrɛ du kɔnɔna na a sɔrɔsiw bɛ yen de mɛ u tɛ ka du tu kɔnɔna na jadisiw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u tɛ ka taa yen eseke nafa bɛ sɔrɔsi bilali la sɔrɔsi joli bɛ ɲɔgɔnna bɛ yen a ka ca a bɛ mɔgɔ ba kelen bɔ k'o fɔ mɔgɔ b'o da dɔn mɛ u bɛ bankasi du kɔnɔna na mɛ u tɛ ka taa nin zone kɔnɔ zone dangereuse u tɛ ka taa yen mɛ kɔsa in na u taara u ye baara min kɛ o de nana ni nin dégât ye u ye baarasi sigi u ye jadisiw kɛlɛli min kɛ kɛ kɛlɛ kɔfɛ ka maa dɔw fa dɔw bolila très bien u tilala ka bɔ yen ka segin ka segin ka na bankasi sigi u ka base la yen mhm. ɛ mɔgɔ tɛ jadisiw fana diminnen don minnu kɛra olu la olu b'u ta juru sara de kɛ c'est ça mhm, donc u seginna ka na i m'a faamu mhm. o problème dɔrɔn de bɛ yen mais yanni a ka kɛ ne tun y'a fɔ i ka interview la ne ko n ko yɔrɔ in na faut que u ka sɔrɔsiw ka base dɔ sigi parce que problème bɛ yen ça veut dire que n'i ye jugu kɛlɛ i tɛ taa i bɛ basi dɔ de sigi n'a bɛ na a bɛ se k'o kunbɛn cogo min na a b'o baara de kɛ mɛ a bɛ jugu kɛlɛ a bɛ taa a b'o yɔrɔ to yen autorité foyi tɛ yen et puis bankasi serikili commune tan ni fila commune kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ jadisiw de tɔ ye naani dɔrɔn de ko naani fana menacélen hali sisan an bɛ yɔrɔ min na dugu dɔw menacélen dɔw bɛ ka boli hali sisan sisan an bɛ yɔrɔ min dɔw bɛ ka boli dɔw bɛ ka boli sisan an bɛ yɔrɔ min na ka dugu bila ka dugu bila hali sisan sisan an bɛ yɔrɔ min ɔ an bɛ segin ka na e yɔrɔ ɔ sisan an bɛna n tɔma fanfɛla la n'o ye Musa Darame ye secrétaire général ɔ i ka secrétaire général Abdala Togo ɔ n tɔma ko in kɛra cogo di kari kari don e bɛ se ka mun de fɔ an ye a kɛra cogo di fagali in kow labɛnna cogo di aw ye kibaruyaw sɔrɔ cogo di yanni fagali ka kɛ de aw bɔra a kalama ou bien fagali kɔfɛ de aw bɔra a kalama ou bien komi aw ye yenkaw ye i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye. ɛɛ eh, n tɔma alihamudulila. Mhm. Eh, yanni n ka don kuma na. Mhm. Eh, n bɛ président ka kuma sɔn ji la. Mhm. parce que n'i y'a ye nin kɛra bi. an kun siranna nin de ɲɛ nin kana kɛ dɛ. a y'a fɔ cogo min na an ye conférence de presse organiser ka point de presse kɛ. ka kominike caman kɛ k'a jira k'a fɔ ko sɛrikili in bɛ danger la rezo tigɛlen don yɔrɔw la ni binkanni kɛra o yɔrɔw la yanni bɔ ka kɛ a kalama a bɛ kɛ tiɲɛni ye u k'u jija u ka rezo ninnu dilan surutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kɛra yɔrɔ min na an ye an y'a ɲini k'a fɔ k'u ka basiw sigi komin damadɔ bɛ yen mhm. u ka basi sigi o yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ komin jumɛn jumɛn i n'a fɔ komin de n b'a daminɛ jalasogu la mhm. fo ka taa se bayi tori mhm. wankoro sokura eh, fo ka taa na kulogo rezo tigɛlen don nin yɔrɔ bɛɛ la n'a fɔra ko rezo mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ sɔrɔ ka kunnafoni di mɔgɔ ma ni fɛn min ye bi telefɔni ye telefɔni rezo o tigɛlen don mɔgɔ o mɔgɔ b'o yɔrɔ la dɔw bɛ dix kilomɛtiri de boli walasa u ka se ka apɛli kɛ surutu nin ko in labɛnna u bɛ ka na waati min na mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko olu ye mototigi caman de ye mɔgɔ fila fila de b'a kɔ dɔnku u bɛ ka u ɲɛsin ka na se ka na jalasogu fan fɛ yanni i ka mɔgɔ informer k'a fɔ ko mɔgɔ juguw ɲɛsinnen don aw ma z ta ninnu bɛ ka na lahala min na an ma faamu e ka kan ka o kunnafoni di ni telefɔni min ye o rezo tɛ e b'o kunnafoni di cogo di rezo foyi tɛ rezo foyi tɛ wala dɔnku u nana ne hakilina la ka na bin nin dugu kan dɔnku dɔw y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna source locale la jalasogu yɛrɛ aw ka maaw an ka maaw source locale la jalasogu yɛrɛ mɔgɔ kɛmɛ o de fagara dɔnku u bɔra u y'u ɲɛsin dugu wɛrɛ ma an b'a wele dugu ma ko janweli dɔnku u taara yen u ye mɔgɔ bi duuru ani naani faga bi duuru naani mɔgɔ bi duuru ani naani mɔgɔ kɛmɛ maintenant mɔgɔ bi duuru naani mɔgɔ bi duuru naani dɔnku janweli kɔfɛ an b'a wele ko o dugu ma ko jɛsagu mais u b'a sɛbɛn desagu o dugu kɔnɔ mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔ o de fagara source locale la fɔ ye dɔnku nin bɛɛ lajɛlen kɛra communication tɛ se ka di parce que telefɔni tɛ foyi tɛ ko in kɛra o sababu de wala dɔnku maintenant walasa i ka se ka communication di mɔgɔ ma il faut que rezo de ka kɛ anw ye a bɛ san fila bɔ an bɛ nin kuma fɔ tiɲɛna a y'a lajɛ aw ka rezo nin dilan an ye a k'a lajɛ a ka base dɔ sigi nin zone na parce que zone dangereux don zone rouge de don mais nin yɔrɔ in ne b'a fɛ k'i ɲininka bon yanni n ka na ne ye information dɔ lamɛn aw ka yen maire dɔ kumana a ko k'ale ye faamaw lasɔmi k'a fɔ dugu encerclelen don o bɔra o kalama cogo di réseau tɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka bɔ o kalama cogo di eh, kuma yanni u ka na attaquer ko ale y'u lasɔmi k'a f'u ɲɛna k'u ka taa ko dugu kɔni lakorilen don mɔgɔ ninnu fɛ k'u bɛna attaquer oui eh, a kun ka di ye hmm. n'a kun y'a information d'u ma a yɛrɛ ye information sɔrɔ waati min na n'a kun y'o fɔ hmm. donc ne kun bɛ se ka kuma dɔ fɔ yen a ko ko yanni a ka ka kɛ voilà parce que a fɔra ko dugu korila hmm. depuis 15 heures a ye 14 heures ka na se 15 heures ma donc kunnafoni dira autorité n'o ye an ka faama minnu bɛ yen kunnafoni dir'u ma 16 heures waati voilà 16 heures waati kunnafoni dir'u ma o y'a sɔrɔ dugu ma o y'a sɔrɔ dugu ma attaquer o y'a sɔrɔ ni cɛnni ma kɛ fɔlɔ donc ni cɛnni daminɛna o waati la fo ka na se 20 heures ma ni fagali baden n'o kɛra nin hukumu kɔnɔna de la donc autorité n'o ye an ka faamaw ye olu sera o dugusajɛ o dugusajɛ yɔrɔ o dugusajɛ 14 heures 13 heures waati donc o sera yen depuis 9 heures weleli kɛra k'a fɔ ko tiɲɛ na halisa an ka faamaw ma se donc 14 heures la an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko donc k'u sera yen fɔ a ye ko in kɛra nin lahala de la donc a bɛ se ka kɛ ni maire ye weleli kɛ k'a fɔ ko aa mɔgɔ ninnu sera an ne ye kunnafoni d'u ma i ka nin intermédiaire ni heure kelen fo ka na se heure fila ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɔr'a kala minnu sera ka pɔrɔkɔtɔ olu bɛ se ka boli ka se réseau bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na olu bɛ se ka yen sɔrɔ ka mm. kunnafoni di mm. donc o bɛ se ka kɛ mm. voilà n ma ban o ma quoi mm-hmm. voilà mais an y'a mɛn k'u nana dugu fɔlɔ min na k'u y'a maaw bɛɛ faga dɛ aa cɛn na a maaw bɛɛ fagalen o kɔni ma fɔ n ye parce que b'o mɛn bɛ k'o kuma fɔ voilà donc an b'o mɛn an ye dugu in kɔnɔna mɔgɔ caman fagara bitigi kelen tɛ u ma bitigi kelen to yen dugu in na o ye bitigibaw bitigiba bɛɛ ani bitigi fitinin u bɛ se ka min ta u y'o ta u ma se ka min ta u ye tasuma don a bɛɛ la dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen fagali cɛn ko mɛn voilà jusque là an y'an ka mɔgɔw wele an ye kunnafoni min sɔrɔ donc o de ye oke merci an bɛ segin ka na e yɔrɔ hamza b sow an b'a dɔn k'a fɔ e ka wulikajɔ fana ka bon réseau la tuma caman i bɛ ayiwa laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ walew dɔ bɛ kɛ min an bɔra ɲɔnɔkaw ta kalama waati min na u tun kɛlen don k'olu dakoron donc i ye laseliw dɔ k'a waati la k'a jira k'a fɔ ko ɲɔnɔkaw fɛn min bɛ tali kɛ u ka yɔrɔ in kun datugunen don yɔrɔ in yɛrɛ kɔlɔnna in na waati min u tun bɛ du kisi la i bɔra i ye lasiriw kɛ walasa datugu bɛ se ka bɔ u da la cogo min na yɔrɔ caman i ye pati politigi maa dɔ ye y'u ka kumalasela hakilina jumɛn politigi kun kan i bɛ se ka mun de fɔ ye i ye ta jumɛn na Bon nin tɛ politique ko yɛrɛ dɔrɔn ye je pense que nin ye malienya yɛrɛ de ye, unhun, politique ko yɛrɛ ka bɔ a la donc n tɛna kuma yan yɛrɛ politique sira yɛrɛ fɛ, unhun, an bɛna kuma yan malienya sira de fɛ, unhun, parce que mɔgɔ minnu sara, unhun, an balimaw don, unhun, ɛɛ Mali la an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la, unhun a y'olu sɔrɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ e ka mɔgɔ jɔnjɔn t'a la mais i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ bɛ k'a la ça c'est sûr donc ko min kɔni kɛra ne b'a condamner o ye condamnation dan ye je pense que an ye nin kuma in fɔ a mɛnna nin dénonciation in nin condamnation in anw bɛ ka nin kɛ bi la ko tɛ ni kuma diyara n na n b'a fɔ kamini a ko daminɛ daminɛ Mali la depuis IBK tile fo bi an bɛ k'a condamner a fɛn fɛn kɛra an b'a condamner mɔgɔ minnu kan ka jalaki an b'u jalaki dɛmɛ min kan ka se mɔgɔ minnu ma o kan ka s'u ma cogo di mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ cogo di an b'o o fɛɛrɛw fɔ an b'o kumaw fɔ donc a bɛ se ka kɛ a tɛ taa a kumaw tɛ diya dɔ ye mais mali n ye kuma min f'i ye politiki ko tɛ mali ko de don mali ko de don n'i ye segali ka kuma lamɛn C'est vraiment euh, a bɛ très triste même mhm. k'a fɔ ko a ka kuma la mhm. faamaw welela depuis 16 heures mhm. donc ko u sera yɔrɔ in na o dugusajɛ 9 heures ni n ma fili voilà donc euh, imagine donc o kɔrɔ su bɛɛ kɛra u ma taa fo ka taa tile bɔ 9 heures Ala sɔnna dɔ bɛ nimakaran la n'o ma sa n ma da a la o jeli min kɔni bɛ ka bɔ n ma da ni ni bɛ sɔrɔ a la bilen donc o bɛ kɛ jumɛn ye o bɛ kɛ équipement ntanya ye an ka faamaw bolo o bɛ kɛ jumɛn ye je pense aussi a jirala k'a fɔ ko maramafɛn kuraw nana fɛn caman olu bɛ se ka yeliw kɛ i n'a fɔ radar

Ɔ e bolo kuma kuma furu sososɔ de di dusupurp pplisiw de ppp nkalon kuma mandiya kuma don nkalon kuma dan de minɛn nana tarikala minɛn dɔ nana tarikala mɛ ka taa discours kɛ y'a ye a la an ka autorité dɔw y'a kɛ ko kɔmi ko mali bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ niveau dɔ la bi ko mali yɛrɛ mago tɛ dɛmɛ la a mago tɛ mɔgɔ la Hmm. Moi, je pense que, hmm. de un, an ye fantandugu de ye. O ye autorité jumɛn ye? Non, n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan. Hmm. mais a autorité y'a kɛ wa n dalen b'a la e b'o dɔn kosɛbɛ. mais i b'a sɔrɔ an lamɛnibaaw n'an filɛbaaw t'a dɔn. de un mali autorité dɔ y'a kɛ. de un eh, fɛn dɔ bɛ yen fo an k'o dɔn an k'o faamuya. o ye jumɛn ye fɔlɔ. c'est que n'i ye nin région ninnu ta. i b'a sɔrɔ insécurité b'a la. kuma bɛɛ u bɛ taa bin mɔgɔ kan u bɛ mɔgɔw faga. est-ce que kuma in bɛ faamuya o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan an ko fɛɛrɛ ye jumɛn ye c'est que mali in fila de bi an bɛ lahala min na se tɛ anw kelen ye ka se ka nin kɛlɛ kɛ o diyara mɔgɔ ye se tɛ anw ye o ma diya mɔgɔ ye se tɛ anw ye hali y'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka taa kuma fɔ mɔgɔw ye kuma tɛ tiɲɛ kuma ye misaliya la i bɛ ko ne ma fili ko du min de bɛ ban tan tan fila bon ko mɔgɔ mi bɛ ban yɛrɛ sisan k'u taara mili min bila ban perez ka kuma la ko dɔw ko k'a tɛ tɛmɛ bɛ mɔgɔ ba kelen kan n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ba kelen tila commune tan ni fila ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ hali mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ bɔ commune kelen kelen bɛɛ la a tɛ kɛmɛ sɔrɔdasi kɛmɛ kɛmɛ a t'o bɔ commune kelen kelen bɛɛ la o dun ka dɔgɔ ni mali armée bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan estimation na dɔw ko c'est entre quinze mille vingt mille et vingt-cinq mille ko o mili hakɛ de b' anw bolo ftila don mali dun ye v mi de psɔn de n'a fɔra ko v mi psɔn u ka v mi de psɔn sose n ma espsi dɔrɔn ta dɛ v mi psɔn cɛ bɛ na u ka v mi de psɔn sese a n'a fɔ mɔgɔ ba kelen ba kelen marifatigi kelen de kan ka olu sɛse o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ ba kelen ka mɔgɔ jate kelen fila fo ba kelen waa kelen mɔgɔ sigiyɔrɔma waa kelen marifatigi kelen ka bila k'e ka ninnu sécuriser ni banbaganciw bɛ na u ni tɔɔrɔ b'u sɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ donc manque d'effectif b'an na kosɛbɛ cɛden ko b'an na cɛden ko b'an na kosɛbɛ o de ka mɔgɔ kuma la N b'an ka militaires fo yan koyi, unhun, u ka kuma la u ko ko militaires bɔra ka taa opération kɛ, unhun, mais u kɛlen ka taa opération kɛ, unhun, u seginna tuguni, unhun, donc ko u taara o répercussion de ye duguladenw sɔrɔ, unn, effectif tɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ taa bila, unhun, ka taa camps sigi sigi nin commune bɛɛ la sinon normalement unhun, ni camps tun bɛ nin commune bɛɛ la o, unhun, est ce que tɔɔrɔ tun bɛ nin commune in sɔrɔ? ni camps tun bɛ ɛɛ Jalasago o, unhun, est ce que o dugulamɔgɔw bɛ se ka sa, unhun, Segali ka kuma la fo ka se mɔgɔ 100 ma. o tɛ kɛ o donc hmm. olu bɛ ka taa fɔ mɔgɔw ye hmm. ko moyen dɔ b'u bolo hmm. aw ko ko hélicoptères nana aw ko ko radariw nana aw ko ko avions nana avion nafa bɛna kɛ jumɛn ye sisan aw welela depuis 16 heures mais aw sera yɔrɔ la 9 heures o dugusajɛ 9 heures o dugusajɛ 9 heures o de fɔra yan sisan donc o b'a yira toujours an mago bɛ équipement na an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ effectif la an mago bɛ wari la est ce que kuma in faamuyara donc en même temps n'i y'a ta k'a jateminɛ moi je me demande propagande in bɛ ka kɛ est ce que propagande in soutenilen tɛ wa est ce que tɔɔrɔ min bɛ bankasikaw la nin yɔrɔkaw la est ce que a tɔɔrɔ a mɔgɔ ninnu u hinɛ bɛ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ la min ɲininkali k'o la ka da mun kan unhun ɲɛ b'a la ko attaque in kɛra unhun an ka autorité yɛrɛ ka publication na u ka kuma la u ka communiqué la unhun ko la nuit du 18 au 19 unhun o dugusajɛ wa o dugusajɛ de su an bɔra a kalama dimanche su de unhun ko in jɛnsɛra mali kɔnɔ unhun i y'a faamuya le 19 kelen unhun ɲɛ b'a la au lieu que autorités k'u ɲɛsin unhun nin ko in ma unhun ɲɛ b'a la M5 mɔgɔw unhun sokɛkali ka mɔgɔw u ka taa pebili ka sɔn kɛ ko e tora u ye sɛbɛn kan u ye fi de ta papiye de ta ka sɛbɛnni kɛ u ye sɛbɛnni min k'a la sɛbɛn a la ne y'a jate a bɛ kɛmɛ fila dɔɔnin de la u sadi uru yɛrɛ de sɛbɛn nin na ko e tora ka sen tɛ ci ka na emisɛn ye yan e kuma bɛ ka faamuya mɔgɔw bɛ ka sa ban mɔgɔ bɛ ese o ni nin bɛ a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mu fɛ a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogoya jumɛn cogoya min bɛ'o de pki ye mɔgɔ bɛ ka sa mɔgɔ min bɛ ka bɔɛ u ko ko mɔgɔw ko u weelela faama welela de bɛ sensɛn ko ne wɛrɛ de k'u sera fi ye ne wɛrɛ yɛrɛ de ye u bɔ kuma ye ba ɲɛ sinjala sago ma u bɔla sensɛn ko bɔn ko nɛ wɛrɛ de u du kɔnɔ ka bɔ barika u ɲɛsin fagali kɛra yɔrɔ min na ese ye kuma faamuya don an bɛ pan latɔmɛ mɔgɔw bɛ ni ma kasi la mɔgɔw bɛ u ni tɔɔrɔ la emisɛn mɔgɔw banna sokɛ u b'a fɔ cogoya min na ko parce que k'olu ka la e tora ni site n'u site sokɛ ka denmisɛn bɛ se ka sigi la olu tɛ kɛlɛ kɛ bankasi mɔgɔw olu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na c'est à dire k'u ka ni anmuso y'a feuille kelen kɛ k'u ka nitɔɔrɔ jira u la non u m'o kɛ 247 lignes u y'o de sɛbɛn k'o de publier i y'a mɛn anw ye mun ye an b'o de fɔ n'u tun na nin livre sɛbɛn 247 lignes sɛbɛn ka na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛ kɛ pour que nin attaque ɲɔgɔnna wɛrɛ kana bankasikaw sɔrɔ u tun ka u ye tan kɛ k'u sigi ka nin fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka nin sɛbɛnni in bɛɛ kɛ ka nin miiriya in ta u tun k'u sigi ni mali ko don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u k'u sigi k'u miiri bon nin stratégie in désormais nin stratégie ka kɛ bankasikaw ye désormais a bɛ kɛ tan désormais komi réseau ko tɛ yen orange mɔgɔw b'a kɛ tan malitel b'a kɛ tan désormais an b'a fɛ a ka kɛ tan o ma kɛ dɛ u sigira de ko loi électorale olu bɛ to fanga la cogoya min donc n'u bɔra mm. u bɛ sɔrɔ ka kumabaw fɔ mm. la dignité mm. l'honneur mais mɔgɔw bɛ ka sa ninnu bɛ ka sa honneur kan mais e bolo u tɛ ka fɛn kɛ ça c'est pour endormir les gens ok hamza i ka kuma faamuyana taafan faamuna an bɛ tila ka segin ka na président bɛ k'a da muguri Président abudala togo ɔ sisan nin tɛmɛnen kɔfɛ ɔ i ka se la a y'a jira k'a fɔ ko wele kɛra mais u ma bien vrai que u quand même u welela u ma se ka taa joona mais e yɛrɛ bolo mun de y'a kɛ yala faamaw y'a kun fɔ aw ye wa u bɛ se ka mun de fɔ mali musa i ka kuma diyara n ye o yɔrɔ la i bɛ se ka président yɛrɛ ɲininka o la min ye asimi goyita ye en tant qu'un officier supérieur de l'armée an bɛ yɔrɔ min sisan politigimɔgɔ tɛ fanga na dɛ politigimɔgɔ bɛ yan marifatigiw de tɛ yan marifatigiw de bɛ fo u m'a fɔ ko ko an ni rusi bɛ ka coopération militaire ko u bɛ senna wa ko radarw bɛ yen équipement militaire u bɛ yen o kuma fɔra ko radar dɔw bɛ yen ko hali n'i tɛmɛna a gɛrɛfɛ ni ŋaniya juguya b'i kɔnɔ ko ko a b'a jira k'a fɔ ko ŋaniya jugu ŋaniya jugu ni ŋaniya ɲuman ye O ka choguel ka élémentw ye o kuma fɔ a bɛ discours populiste mɔgɔ ka mɔgɔw bɛ ka sa tarawele ni malienw ma bɔ nin ko façon ninnu kɔnɔ n'u ma nin kuma kirikara ninnu to yen k'u ɲɛsin sɛbɛ ma an bɛ se yɔrɔ la an ma sigi ni yɔrɔ min ye président i b'a fɛ ka mun fɔ walayi parce que dɔw ka dugu bɛ ka jeni dɔw bɛ fanga ɲini na au moment où mɔgɔw ka mɔgɔ bɛɛ bɛ faga ka ban pewu o ye dɔw ka waati de ye o y'u ka fanga ɲini waati ye o fɔlɔ yan yɔrɔ la n bɛ adresser président yɛrɛ de la le président de la transition le colonel asimi goyita soliko kuma tɛ yan minisi dilan defaseko kuma tɛ yan minisi dilan seginnaigiriteko kuma tɛ yan a simi an tan kɛ n'fisi supre larezy de banyagara biko tɛ n tɛ si fɔlɔ ye n da filanan ye a bɛɛ kɛra asimi ka tan na banyara sira in an tun y'a de kɛracon kɛ siyɛn caman hali wɛrɛtirimɛja la u ye mɔgɔ joli faga a kɛra a ka temps de la mɔgɔ sara dɔrɔn o dugujɛ u taara balo ni fɛn kikaw di mɔgɔ taara u ye minnu jeni mɔbili kɔnɔ yanni ka kɛ minnu jeni kari an tun ye an tun ye conférence de presse wele an ye kuma min fɔ o ko la sira in ma ɲi sira in ma ɲi c n'o bɛ se ka sɔrɔ à l'Ouverture Média u y'a mɔgɔ bɛɛ jeni ni zen ta ça veut dire que Diallassagou arrondissement de don commune duuru de b'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Diallassagou dugu kɔnɔ min bɛ se ka ko ɲɛnama kɛ u y'a bɛɛ faa tile bɛ bitigi tɛ bilen mobili tɛ u y'a bɛɛ jeni ka dugu bɛɛ ci mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'a bɛ se ka ko ɲɛnama kɛ kɔmi an bɛ ka nin fɔ de source locale la mɔgɔ tɛ nin saya yɛrɛ dan dɔn ni ala tɛ tiɲɛni min kɛra Bandiagara région kɔnɔ ni ala tɛ maa si t'a dɔn est-ce que an bɛ ka olu yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ tile ka politikimɔgɔw buruja en tant que militaire aw ka waati la aw ko équipement bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen o équipement ninnu olu taara min radar ninnu taara min helicoptère minnu sanna a sankun ye jumɛn ye ka garer so kɔnɔ de ya ou bien le cercle de Bankass a tɛ Mali de fɛ wa voilà la question parce que a kuma bɛ ka fɔ o tɛ ka ta ba la et puis mɔgɔw bɛ ka faga diɲɛ don o don ni mɔgɔw sara deuil national dɛ ka taa ministre dɔw bila ka taa yɔrɔ la dɛ ka taa yɔrɔ lajɛ ka segin ka na c'est pas comme i t'a ye musa ma nin fɛn nin ka gɛlɛn an ma dɛ mɔgɔ kelen tɛ dɛ mɔgɔ caman mɔgɔ caman de sara nin bɛ ka kɛ dɔgɔnɔw de la sinon ni nin kɛra siya dɔw la a bɛ kɛ ko wɛrɛ dɛ n terikɛ i y'a faamu hali bi an bɛ min fɔ Assimi ɲɛna ne ta tɛ soli ko dɛ ne mɔgɔ ka fɔ ko n bɛ sokɛkɛ a kkiy bɛ minisiri dilan defasiw wele mini dela sete pasa si madrɛsitema o perez dela tan sɔn tan kɛ n'fisi supiriya a k'a ka yɛrɛsonsabili tɛ taa an mago bɛ min na basi mili tɛ tan ni se de panka ka basi mili teri de sigi ka fɔ u kana yɔrɔ lajɛ ka taa u tɛ dɛ ka basi yɛrɛ de sigi ka sɛrikilidenw k'u lakana u ka bɔ nin kuma kirikara ninnu ni vidéomaninw ni mɔgɔ kirikara minnu ta jɔ e a dɔn ta bɔra ta kidaruyaya dɔn ta an bɔra an tɛ nin ko de ko ye u ka ko sɛbɛlama kɛ ko sɛbɛlama u k'a kɛ maliden si man fisa ni si ye i y'a faamu min bɛ ka kɛ an ka sɛrikili la an y'a fɔ k ka fɔ k ka fɔ k ka fɔ o tɛ k'a ta ba la o de nana ni nin ye sinon o welela o b'a kalama yanni nin cɛ e yɛrɛ bɛ se k'a seereya ne y'a f'i ye n ko samiya bɛ ka na n ko yɔrɔ in na n ko ni base militaire tɛ yen ko problème don ne m'a f'i ye wa, i y'a fɔ i y'a fɔ est ce que o kuma ni bi cɛ est ce que a bɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ wa, a tɛ kalo le 25 mai Bien a ko na k'a fɔ k'u t'a kalama tɛ dɛ u b'a kalama u b'a kalama a bɛ ka f'u ɲɛna u b'a kalama bankasi préfet diɲɛ don o don a bɛ ka fɔ a ɲɛna yɔrɔ nin problème bɛɛ a bɛ fɔ a ɲɛna maire b'a fɔ bɛɛ de bɛ k'a fɔ u bɛɛ b'a kalama gouverneur b'a kalama u ta kun dama tɛ sa waati min o taara banjagara gouverneur yɛrɛ ma taa bankasi wa bankasikaw ye min f'a ɲɛna a m'o mɛn wa gouverneur min bɛ yen militaire tɛ wa c'est un militaire préfet min bɛ yen est ce que o fana tɛ militaire ye ɛ président min b'an kunna o fana ye militaire ye a mais olu ka mɔgɔw de bɛ bɔ k'a fɔ ko politigimɔgɔ y'a dɔn tan o y'a kɛ tan mais aw ka waati de la de mɔgɔ ka dugu de bɛ ka ci maaninfin ɲɛnamaw bɛ ka jeni o kuma tɛ fɔ mais dɔw de bɛ jɔ ko bɛna pɔsi ɲini ko kuma fɔ est ce que o bɛ bɛn jamana kɔnɔ o bɛ dɔgɔ san dɔ yan o bɛ a fa bi a fa dɔw kɔ an bɛ i ka se fanfɛla la e se ɔ sisan a bɛ cogo di n'u seginna ka taa sisan yen lahalaw bɛ cogo di aw ka yɔrɔ ninnu na nin kelen kɔfɛ duguladenw bɛ cogo di sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di aw ka yɔrɔ in yɛrɛ a lahala bɛ cogo di i bɛ se ka mun de f'an ye bi. oui euh, président da magara la. Mm -hmm. depuis nin tiɲɛni kɛra hakilisigi tɛ yen tuguni o. Mm -hmm. surtout sɔrɔdasi ninnu bɔlen bankasi u ye escale kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka tɛmɛ. Mm -hmm. suruso yɛrɛ la an bɛ ka mɛn ka fɔ ko donc ko k'u bɛna se nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na ka nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ci bi a mɔgɔ yɛrɛ wuli bi a mɔgɔ ninnu yɛrɛ de bɛ boli la hmm. bi an bɛ yɔrɔ min na sisan hmm. mɔgɔw bɛ k'u ka minɛn cɛ donc ka bɔ ka bɔ yen pewu ka bɔ yen walasa ko min kɛra jalasago ani ni dugu tɔw fila ye n'o ye eh, jɛsago ani eh, eh, janweli hmm. walasa nin kana u sɔrɔ a dɔw bɛ ka u yɛrɛ ta ka dugu bila pewu donc o la e tun ko k'u ka retard kun ye mun ye kunnafoni min an ye min sɔrɔ ko kabini a fɔra ko attaque bɛ ka kɛ jalasagu ko sɔrɔdasiw ka taa ko tiɲɛna ko ni seize heures sera ka ban k'u tɛ intervention kɛ Munna de sɛɛn tɛfasan tɛ an ye kunnafoni bɛ wele de dɔnku o de kɛra sababu ye fo ka taa dugu an to de b'a dɔn an to sababu dɔn an bolo u y'a sababu fa ye wala ni de fɔra ka fɔ ko dɔn a pati de sɛɛn dɔn pa dɛsɛrefasiyɔn o de kɛra sababu ye fo ka na dugu jɛ dugu jɛ u sɔrɔ ka bɔ ka taa u ɲɛsin yɔrɔ ma donc bi an bɛ yɔrɔ min na ko in kɛra yɔrɔ min na ani a ma kɛ yɔrɔ min mɔgɔ si tɛ min hakili sigilen don bi an bɛ yɔrɔ min na voilà donc o kunnafoni na n bɛ se ka min d'i ma o de ɛ président da magara route poisson na n'o ye ka bɔ sevare voilà jɛgɛ sira in ka bɔ sevare fo ka taa se koro nin sira in na attaque min kɛra dan t'a la bankasi kari hakɛ min minɛna yen hmm. dan t'a la hmm. a kari mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye kari ni a mɔgɔw minɛ hmm. mɔgɔ bi saba ani fila donc o ma ye fo an bɛ yɔrɔ min na bi u taara yɔrɔ min na a kunnafoni ma dɔn an delila ka kunnafoni an delila k'a fɔ conférence la an delila k'a fɔ fɛnkɛw da eh, cɛ ka fɔ an ye le 25 bi an bɛ yɔrɔ min na fo bi kunnafoni ma sɔrɔ a la o ma kɔfɛ o kɔfɛ o ye mɔgɔ wɛrɛw fana minɛ fo bi an bɛ yɔrɔ min na donc a ma ye an tɛ se k'a faamuya diɲɛ don o don nin ko in de bɛ ka taa ka ɲɛsin bankasi serikili ma wa maa bɛ wuli donc k'a ɲɛsin a kuma ma k'a kuma fɔ autoritéw ye k'a fɔ fo ka sɛgɛn an tɛ jaabi ye a la vraiment a kɔni kɛlen k'an dabali ban fo ka taa se a dan na wa o kɔfɛ tuguni n'i y'a ye an ka sɔrɔdasi ninnu n'i y'a ye aw taara bankasi serikili la aw taara de ka bankasi serikiliden bɛɛ lajɛlen lakana n'a ma ɲɛ a den minnu bɛ yen ani anw minnu bɛ yan anw jɛra k'a fɔ ko vraiment aw bɛ bankasi ville min kɔnɔ problème tɛ yen problème bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔw fɔra aw ye a k'a lajɛ a k'aw jija a k'o yɔrɔw lakana mais halisa an bɛ yɔrɔ min na bi aw dalen bɛ bankasi wa n'aw taara opération fitinin kɛ ka ratissage kɛ dɔrɔn ka munumunu a bɛ segin ka na k'aw da bankasi donc olu bɛ o djihadistes minnu bolila ka taa u dogo u bɛ tila ka bɔ ka na baga o dugudenw ma ko bɛ i n'a fɔ par exemple wara bɛ dugu kɔnɔ par exemple misali la a tɛ se dugudenw ma a tɛ se mɔgɔ ma aa kuma ni kuma a bɛ bagan misɛnmannin minɛ a b'o ɲimi marifatigi ka bɔ yen fɛ k'a fɔ n bɛ se ka a gɛn ka bɔ aw da la e ka taa wara in blessé a ka boli ka taa tu kɔnɔ i n'i ka marifa i tilala ka dugu in to k'i kɔ se ka bɔ n'o wara seginna ka na dugu in kɔnɔ a bɛ mun kɛ n'a ye a ɲɛ dara maa o maa kan a bolo e de y'a kɛ donc olu bolo n'i y'a ye k'a fɔ ko ni sɔrɔdasiw nana se nin yɔrɔ la o ye mɔgɔ dɔw minɛ ka mɔgɔ dɔw faga jadisiw la i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛfɔra u ye dɛ dugumɔgɔw yɛrɛ de ye a ɲɛfɔ ninnu ye mais an n'u bɛ sigi la nka an ko man di u ye i bɛ taa sɔrɔ olu de an ko fɔ cɛnni kun bɛɛ de filɛ a cɛnni kun bɛɛ de filɛ mais an y'a mɛn waati dɔ la ko kan dɔw jɔra yɔrɔ minnu na mais an ka maaw y'u kɔ don waati min na ko jadisiw nana u ni duguladenw farala ɲɔgɔn kan ko ka kan ci ayi duguladenw ma fara ɲɔgɔn kan jadisiw jadisiw ni duguladenw ma deli ka fara ɲɔgɔn kan anw y'o de fɔ hali n'i y'a ye k'a fɔ ko ninnu ye papiye signer u y'a signer ni parce que u siralen don nin de ɲɛ parce que an ka mali autorités dɛsɛlen don k'u u lakana o de kama u ye bɛnkansɛbɛn kɛ voilà donc ni i dun i i disi da u disi la k'a fɔ ko donc vraiment an tɛ jɛ n'a ye u b'i ka dugu ci o siran ninnu de ye donc wa a ma taa k'u dan fana donc ninnu tun bɛ sigi la hɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ min f'u ye k'a fɔ ko donc n'a mana ye k'a fɔ k'u tɛ se ka mɔgɔw lakana sɛrikili kɔnɔ u ka mɔgɔ ninnu to yen u kana taa baga nin maa ninnu ma u k'u kɔ don u ka tila ka na nin kɛwale sugu kɛ donc vraiment an kɔni an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ min f'u ye o ye nin de donc ci président y'a fɔ cogo min na an tɛ nin ci lase an tɛ nin ci ɲɛsin mɔgɔ si ma a bɛ ɲɛsin an ka président de la transition de ma a ka lajɛ ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a ka kɛ o cogo la n'u y'a ye k'a fɔ k'u tɛ se ka sɛrikili lakana u kɔni kana jalasagu ta nin ani nin dugu minnu fɔra donc nin ɲɔgɔn kana c'est-à-dire nin ɲɔgɔn kana yɛrɛ répéter an ka sɛrikili kɔnɔ que u k'u to yen fɔlɔ tuma min na n'u ye se sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ an bɛ se ka taa ni jadisi ninnu gɛn wa an bɛ tila ka an bɛ se ka yɔrɔ in fana lakana n'u y'a ye k'a fɔ ko a danganiya bɛ nana la donc u ka baara in kɛ n'u tɛ se dɔrɔn u ka an ka mɔgɔ ninnu k'u to yen lafiya la o de kɔni vraiment o hɛrɛ de ka bon anw ma o hɛrɛ fana de ka bon olu ma n'o tɛ a tɔɔrɔ bɛna se ka na da olu de kan voilà kumakan bɛ wolo o de ye ok ansa an y'a ye k'a fɔ ko yenkaw n'o ye bankasikaw ye fagali kɛra yɔrɔ min na bankasi sɛrikili k'u bɛna ka muruti fanga ma n'a bɛ f'o ma ko dɛsɛbe sansibi e yɛrɛ bolo o kan ka kɛ nin y'a sosɔn yan bɔn sansibi o kɛlen o kɛlenbaliya su an ka kɔsisi de y'o fɔ ne bɛ bankaw bila o kecɔn ka fara bankaw ka an ka ni sera yɛrɛ ɲini la ale ale dilan ka mali bila dɛsɛbe sansibi la ne tɛ bɛrɛ dɔw la mɛ pansseke pere mini bɛ se ka caman foyi ye o kɛcogo la mɛ se ka so ne b'a dɔn n'i ma jamana mara ka ɲɛ ni jamana kɔrɔden n otigiw yɛrɛ ye mali kɔnɔ n'i y'a mɛn mali n'i y'a mɛn autorité n'i y'a mɛn sɔrɔdasi fɔlɔ sɔrɔdasiya nanen don jamana lakanani de kama c'est pour ça sɔrɔdasiw tɛ se ka politigi kɛ c'est pour ça syndicat tɛ sɔrɔdasi bolo surtout n'i ye an ka sɔrɔdasiw ta a ministère a tɔgɔ de ministère de la défense kuma in bɛ faamuya ministère de la défense de don défense lakana de don fɔlɔ lakana donc o kɔrɔ ko ministère bɛ yen nɔ ka malidenw de lakana k'u lakana ka bɔ jihadisiw ma k'u lakana ka bɔ terɔrisiw ma k'u lakana ka bɔ tɔɔrɔ fɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma et pourtant ka e bankasi u bɛ deli ka u ka bisi dɔ minɛ u ye mɔgɔw jeni o fana kɛra bankasi yanfan in na sekali bɔra k'a fɔ k'u ye dɔw enlever k'u minɛ ka ka taa n'u ye hali bi mɔgɔ t'olu yɔrɔ dɔn o tɛ fila ye o ka fara u bɛ taa faga fagali minnu kɛ o k'u ye maa wɛrɛ wɛrɛw minɛ ye maa wɛrɛ wɛrɛw minɛ a y'o fɔ ale ni ataki wɛrɛ minnu bɛ ka kɛ bɔn alors que bankaskaw dun bɛ ka u ka takisiw sara o bɛ k'u ka impôt sara i n'a fɔ bamakɔ anw b'a kɛ cogoya min na i n'a fɔ mali tɔ bɛɛ b'a kɛ cogoya min na bɔn bamakɔ y'a misaliyara Activiste dɔ dalen don studio dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko verre dɔ bɛ yen nɔ lunettes minnu bɛ don mɔgɔ ɲɛ na sɔrɔdasiw bolo ko hali ni su kora bɛ cent kilomɛtɛ u y'a kilomɛtɛ da kɛ fɔ ko b'o ye est-ce que e kuma faamuya k'u bɛ ko radar dɔ bɛ yen ni ŋaniya juguya b'i kɔnɔ dɔrɔn ko o b'o ye ee ni ŋaniya man ɲi u y'u bɛɛ fɔ a y'u y'u fɔ ka tila ka tuguni k'a ye tuguni hmm. force spéciale hmm. n'o minnu bɛ mali la hmm. olu de super entraînelen don jihadisiw kama n'u tun bɛ sofara an y'a mɛn tuguni k'olu caman nana k'olu bɛ kati k'u ka président protéger o ma est-ce nafa bɛna kɛ jumɛn ye o ma kɔrɔ wɛrɛ tɛ yan alors que nin corps de entraînelen don ka jihadisiw faga ni bankaskaw bɛ ka faga ka se nin ma u ka mɔgɔw bɔra k'a fɔ association mɔgɔw u bɛ k'u ye cri de cœur ba de kɛ k'u ye conférence ba de kɛ k'u tɔɔrɔla nin bolo o hukumu kɔnɔna la o forosi minnu bɛ yan na olu de spécialiselen don nin yɛrɛ la kosɛbɛ force antiterroriste de don olu bɛ mun de kɛ kati n'u tɛ taa bankasi ni commune tan ni fila minnu bɛ yen nɔ hali n'u y'a kɛ commune fila o commune fila u bɛ camp kelen sigi yen. A yani i k'a fɔ ko k'olu yɛrɛ i ka kuma latigɛ tɛ olu yɛrɛ dama tɛ et puis ee fagali fɔlɔ kɛra Bandiagara Bandiagara sira in na f'o ye mɔgɔw jeni awɔ Sisi président de la transition yɛrɛ ma se terrain kan nin fana kɛra a ma se terrain kan IBK n'a ka IBK ya bɛɛ. hakili b'a la attaque min kɛra Koulogon hakili b'a la IBK taara yen fo a ko ko ko ni fila kɛra ka Bemba Keyita k'a gɛn i hakili b'a la i b'a dɔn saya min kɛra ni waati in na Assimi ka temps na anw yɛrɛ pays dogon a ma deli ka kɛ IBK ka waati la A ma deli ka kɛ an ka cɛn fɔ ɲɔgɔn ye population civile ɲɛfɔli kɛ kɛ an ka cɛn fɔ ɲɔgɔn ye kɛ mɔgɔ joli ne m'a fɔ i n ko Jalasagu commune duuru de don cinq communes n'i ye commune duuru ta bamakɔ kɔnɔ e b'a commune hakɛ dɔn k'a daminɛ commune un na fo commune cinq o ɲɔgɔnna de don ka bon tile bɛ Jalasagu de ye duguba ye a dugu maa ɲɛnama bɛɛ sara nin ma deli ka kɛ IBK temps a ma ɲɛnama a ma deli ka kɛ jalasagu ka mɔgɔ tan faga IBK tile a ma deli ka kɛ o de kama mais et puis nin bɛɛ la président de la transition a ma wuli ka taa a yɛrɛ ka taa sur le terrain o de ma kɛ a bɛ ministres de bila ka taa

U bɛ ni ale tɛ an ka perez in fana a ka bɔ ka fɔ an ye n'o a bɛ tile ka dɛsɛse se ka den mande pati bɛ segin la a ye p ka kuma a bi yen san bɛ ka se de ka a den mande musa anw bɛ kadi kɔnɔna la an tan kɛ jigiya kura dɔn an y'a den mande ni fagali mɔdli kɛra perez ye mun fɔ i bɛ ka da a kan i bɛ ka' bɛɛ ni fagali mɔdli kɔni ye a taara' ka dusu kasi da Assimi ka bɔ Kati confort kɔnɔ force spéciale de don k'a ye san tan ni damadɔ de kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la donc an b'a deli a ka taa sen jɔw la ka yɔrɔw la k'a fɔ cɛn yɛrɛ la ko mali denw bɛɛ bɛ u kɔ wa n'a bɛ se ka mesure kura min ta pour que nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ a k'o mesure ta n b'a fɛ k'o de fara président ka kuma an bɛ continuer ni kuma ye ye i m'a faamu o de kama ne ka kuma na ne m'a f'i ye n ko ne ka kuma tɛ adressé Choguel la a tɛ adressé ministre de la défense la ni le ministre de la sécurité n bɛ k'a fɔ kun dɔ de kama nin actes illégaux bɛ ka kɛ i y'a faamu mɔgɔw bɛ ka faga mɔgɔw bɛ ka jeni président de la transition depuis a sigira a ma deli ka taa kɛnɛ kan mais an bɛ fɛ k'a ɲininka de n'a y'a sɔrɔ ni ale tɛ Bankasikaw ka président tɛ ou bien ni Bandiagara region ka président tɛ an bɛ fɛ ka ɲininka o de la. tu jumɛn jumɛn an tan ke perez de la tan sɔn ni mɔgɔ mɔgɔ caman de sara ko faga mainfin mɔgɔ joli ka dugu ci mɛ e bɛ miniuru de bila ka taa kan an tan ke perez de la tan sɔn ala a yɛrɛ taa tɛ kan i bɛ kɛ n'a ka i bɛ kɛya bɛɛ a taara n' siri i tɛ su tɛ mais pourquoi ale tɛ taa ale kɛ i bɛ nin bɛɛ la IBK taara nin bɛɛ la a taara Koulogon a taara Ogossagou ka taa ban seri la a y'o kɛ mais a nin ko ninnu bɛ ka kɛ a bɛ ministrew de bila ka taa a yɛrɛ tɛ taa aw b'a fɛ ka taa a ka taa kɛ anw tɛ maliden dɔ ale tɛ an ka président o bɛ yen mais n'a taara o la o bɛ se ka bange mun de la la la Bankasikaw b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali ni se t'u ye k'u sécuriser vraiment a hakili b'u la ça veut dire parce que ale ka fɛn kɛra ça veut dire que comme i bɛ ka kuma na désobéissance civile yɔrɔ ça veut dire que ale tɛ k'a jira bankasidenw na yɛrɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ maliens ye mais i b'a kɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔfɛ u ko embargo nalen ko maliens bɛɛ k'i cɛ siri ko maliens k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko maliens ka ko muɲu ko hali maliens ka tɔɔrɔ muɲu tɔɔrɔ kɔnɔna la fɛn bɛɛ b'a la hali ni attaque ninnu b'a la parce que u y'a jira k'a fɔ u bɛna moyen caman tigɛ an na pour que an kana se ka baara kɛ est-ce que e ye kuma faamuya u ko ko maliens k'o kɛ maliens dun bɛɛ ko k'u bɛ aw kɔ k'u bɛ aw dɛmɛ

K'a jira k'a fɔ se de t'an ye se de t'an ye hakili b'u la voilà et puis mhm. même si u ka essayer ka fɛɛrɛ de kɛ mhm. fɛɛrɛ modèle bɛɛ kɛ mhm. fɛn dɔ bɛ yen nɔ c'est extraordinaire ne bɛ kuma in fɔ kuma bɛɛ n bɛ tila ka segin kuma in kan tuguni mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya n'anw bɔra k'an bɛ kuma ninnu bɛ ka kuma bi c'est vrai ne tɛ eh, banjagaraka ye ne tɛ bankasika ye tɔɔrɔ min bɛ ninnu kan Ala de b'a dɔn u somɔgɔw de bɛ yen c'est sûr u somɔgɔw de bɛ yen mhm. mɔgɔ kɛmɛ dɔɔni tɛ se ka sa mhm. mɔgɔ biw tɛ se ka enlever mhm. ko i somɔgɔ dɔ t'a la i denmisɛnnin teri dɔ t'a la i cousin dɔ t'a la i balima proche dɔ t'a la bon n'i y'a ta k'a jateminɛ nin wagati in kɔnɔna nin transition kɔnɔna la ni attaque minnu kɛra ni fagali minnu kɛra ni embargo minnu kɛra ni enlèvement minnu kɛra a cayara de i b'a mɛn de ko embargo kɛra i b'a mɛn de enlèvement kɛra i b'a mɛn de mɔgɔw jenina nin kɔnɔ i b'a mɛn de nin dugu in attaquéra fɔlɔ ni minnu t'an fɛ yen n'u bɔra u bɛna kuma wɛrɛw fɔ an ɲɛna minnu tɛ tiɲɛ kuma ye i n'a fɔ kuma jumɛn i n'a fɔ ko an selen don diɲɛ bɛɛ la i n'a fɔ baasi foyi tɛ bankasikaw la baasi foyi tɛ menakakaw la baasi foyi tɛ mɔbitikaw la o kuma in dun tɛ tiɲɛ ni ninnu mɔgɔw kumana i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ni ninnu ni degunnen don mais u bɛ ka taa kuma wɛrɛ de fɔ réseau sanfɛ donc ni e bɔra k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la concrètement sur le terrain ça ne va pas u bɛ bila e la kuma lasurunyana dɔrɔn kuma lasurunyara n bɛna exemple fitinin dɔrɔn d'i ma an bɛ kalo jumɛn na mois de juin tɛ le 20 juin A ta dɔ kɛra min kan le diinɛ bɛ jo bajayara a ta dɔ kɛra katɔ z se dugu dɔ bɛ ko se o y'o jeni o bɛ yɔrɔ jumɛn de bɛ u y'o jeni la ka segin in fɔ katɔ z kɔrɔ u ye sita ni fila jeni jɛ ma sira la le 13 juin cogo o fana bɛ bajangara o tɛ bajangara yan fan in fɛ u taara yen dugu fana jeni le 12 juin minaka dugu dɔ bɛ yen u taara o chef de village minɛ u y'o faa le 11 juin attaque kɛra san bɛɛ bɔra kalama le 11 juin kelen attaque kɛra kucala bɛɛ bɔra kalama le 11 juin kelen attaque kɛra tigɛrisɛn bɛɛ bɔra kalama le 10 juin jara transport ka car dɔ attaquéra le 8 juin ɲɔndo o fana bɛ bankasi a fan de fɛ u ye ɲɔndo attaqué le 8 juin ko le 6 juin fɛn ma deli ka kɛ histoire la depuis mali n'a ka maliya u ye mɔpti ville yɛrɛ a kɔnɔna yɛrɛ attaqué a poliso

gouverneur ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ ɔ attaque kɛra de fo ka tila ka video kɛ polisi mɔbili marifakisɛ b'a la donc n'u bɔra an b'a ye réseau sanfɛ ko ça va ko in bɛɛ ɲɛna fɔlɔ a kun tiɲɛnen bɛ cogoya min na a ɲɛnabɔra ten alors que concrètement sur le terrain ne ye juin dɔrɔn de ta f'i ye juin bɛɛ tɛ dɛ n y'a daminɛ le 6 juin de la ka na le 20 juin o y'a ye ne Amza So ne ye mun mɛn n tulo la ne ye mun i ye fɛlɛ o y'o ye o y'o ye n- n t'a bɛɛ dɔn dɛ o y'a ye mun ye pire encore rapport bɔra Nations Unies ka rapport bɔra ko fɔlɔ centre la ko 27 pourcent ɲɔgɔnna de tun bɛ Mali kun ka fanga tun bɛ boli territoire yɔrɔ min kan kɛmɛ o kɛmɛ kɛmɛ o kɛmɛ Mugan ni wolonwula. wolonwula Mhm. ko fɔlɔ k'an tun b'o la mais transition kɔnɔna la sisan nɔ dɔ bɔra o mugan ni wolonwula yɛrɛ la ko sisan k'an bɛ mugan ni kelen na ɛ ko dɔ bɔra o la ko dɔ- ko dɔ bɔra o la k'an bɛ mugan ni kelen na ɛ l'armée monte en puissance o ma fɔ Eh, o ye discours K'an ka faamaw- politique de ye, faamaw- an faamaw bɛ bɛ ka ka- qualifier sa olu tɛ dɔwɛrɛ ɲinina nasɔngɔ ɲininaw kɔ sa a f'u ye a- a o b'a mɔgɔ dɔn. ninnu mɔgɔ minnu bɛ k'o kuma fɔ k'u ka taa baara kɛ u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ u ka taa baara kɛ u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ wallahi u ka taa baara kɛ a f'u ye mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko a don tan radar donna tan kiriti karata sogɛli y'a don tan moribo u k'o ko ninnu to yen a f'u ye k'u ka baara sɛbɛlama kɛ u ka nin ko ninnu to yen. ko sɛbɛlama jamana bɛ mara kuma sɛbɛ ani hɔrɔnya dalakan de la bi b'a fɔ ko cu sini b'a fɔ ko ca jamana tɛ mara ten n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la jamana marala tɛ du marala tɛ i y'a faamu a f'u ye mɔgɔ minnu bɛ ka o kuma fasɔn ninnu fɔ k'u ka taa baara kɛ a faamuyana musa daramɛ n'ale ye secrétaire général Ɛɛ aw ka ka muruti fanga in ma a ko bɛ cogo di aw ka yɔrɔ na hakiliina nana cogo di an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛna désobéissance civile kɛ oui n tɔma c'est normal depuis nin jihadiste kɛlɛ donna bankasi sɛrikili la bankasi ma deli ka nin désobéissance civile bankasi ma deli ka nin organisé donc trop c'est trop an y'o de fɔ depuis nin ko in daminɛna bankasi tiɲɛni min kɛra a ma kɛ sɛrikili foyi la mali kɔnɔna na an ka mɔgɔw de bɛ ka enlevé an ka dugu ka bɔ bamakɔ ka taa se bankasi donc an ka mɔgɔw bɛ u ka Tronçon kelen min bɛ tronçon kelen min bɛ yen kuma o kuma i b'a ye mobili dɔw bɛ jeni kuma o kuma mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛ faga kuma o kuma an ka kari fila kari saba de bɛ attaqué ka taa n'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka musow jigin ka taa ni cɛw ye ka muso jigin ka taa ni cɛw la donc ne y'a fɔ i ye cogo min na fɔlɔ voilà a fɔlɔ la mɔgɔ bisa fila min taara dɔw ma ye A siɲɛ fila an b'o voilà. kibaruya sɔrɔ. an y'o kuma fɔ k'a fɔ k'a fɔ fo fo mɛri finalement o kɔfɛ tuguni ni mɔgɔ eh, kelen minnu bɛ u yalala ka eh, yalala bankasi sɛrikili kɔnɔna na n'o ye u kɛlen ka yɔrɔ minnu minɛ k'a fɔ ko donc ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka jama dɔgɔyalen don il faut que jeune ka d'u ma parce que o y'a sɔrɔ ɛɛ komini kɔnɔntɔn min kɛlen don ka u kɛlen ka u ka mara bolilen don yɔrɔ minnu na n'o ye terroriste ninnu ye président y'a fɔ cogo min na donc o o cercle o komini damadɔ la u munumununa k'a fɔ ko donc k'u ka mɔgɔ damadɔ d'u ma n'o ye cer- ɛɛ famille o famille mɔgɔ fila fila ka d'u ma u k'u Bɛɛ ka cɛdenw di. voilà u ka Cɛden fila fila. ɛɛ cɛden fila fila ka bɔ a- u ka fara o jihadiste ninnu kan walasa Mali FAMa bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc tuma min na nin kuma fɔra an yɛrɛ bɔra an tilala ka kominikew kɛ ka e yɛrɛ taara an ye interview kɛ e fɛ k'a a kunnafoniw cari o don de musow sɔrɔla ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye marche kɛ an ka lajɛ sa ni mali autoritéw n'o mago bɛ an na walima n'o mago tɛ anw na an ka cɛdenw minnu minɛna sira la kari la olu ma bila si kelen si fila fo bi an bɛ yɔrɔ min na u bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn donc bi fana u bɛ ka wuli tuguni an ka serikili kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔw recruter tiɲɛ na trop c'est trop musow sɔrɔla ka wuli ka se gananie ka marche kɛ o kɛra a kɛ wala ka nisɔngoya taama kɛ bi n'i y'a ye k'a fɔ k' an ka mɔgɔw bɛ désobéissance civile n'o b'o kɛ ka muruti fanga ma voilà ka muruti fanga ma tiɲɛ na tiɲɛni min kɛra a fanga bonyana kojugu bankasi tiɲɛ na ni tiɲɛni kɛra an ka dugu de la an ka cercle de la an ma deli ka ni ni fagali sugu yɛrɛ ye bi an bɛ yɔrɔ min na bi ni fagali min kɛra an ma deli ka ni il faut que c'est normal cercle denw ka wuli u k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na faamaw u k'a jira anw na n'a y'a sɔrɔ an bɛ anw ye maliden dɔ ye preuve k'a jira anw na n'an tɛ maliden dɔ ye fana donc a k'a jira anw na kuma tɛ an ma min fɔ mais an ɲɛ tɛ kɛwale de la n' ye kɛwale min bɛ anw nimisi wasa donc n hakili la ni désobéissance civile ye kun ye o dɔ ye nin ye quoi a daminɛna ka ban bɛ aw ye ka wari a daminɛna a daminɛna bi yɛrɛ de le vingt donc ko fo nouvel ordre an kɔni waati t'a la donc a daminɛna bi ah, ok fo waati t'a la wala waati t'a la amisa besu ayiwa i ye nin mɛn ko jadisiw nana ka na sariya sigi u ka yɔrɔw la ko bɛɛ ka bɔ ni cɛden fila ye walasa olu bɛ se ka fara u ka cɛdenw kan cogo min na ka kɛlɛ kɛ ani ayiwa o fana t'a dan ye eh, u bɛ tali kɛ degun b'u kan fana u bɛ tila tuguni ni gɛlɛya in kɔnɔna na k'a f'u ɲɛ k'u ka nisɔngɔw fana sara baganko ni fɛnw b'a la butigiw fana caman karila i y'a faamuya la k'u ka maaba caman bɛ yen k'olu fana fagala a sen fɛ e bɛ se ka mun de fɔ nin e yɛrɛ bolo nin tun bɛ se ka kunbɛn e yɛrɛ y'a kuma fɔ k'a fɔ k'an ka cɛdenw ma ca foyi ne kuma fɔ ka caya e ni ne kuma kɛ ka caya aw nin tun bɛ se ka kunbɛn parce que ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ weele kɛra a ca i y'a jira k'a fɔ k'an ka cɛdenw fana ma ca i b'a dɔn ka bon maliw ka ca i b'a dɔn n'i ko k'i bɛ kuma in fɔ ka nugu ka nɔgɔya hmm. i ye fili kuma kɛ hmm. i ye nkalon kuma kɛ hmm. ni mɔgɔ fɛn fɛn ko ko a bɛ se ka ko in ban a nɔgɔn na ou bien nin de y'a fɛɛrɛ a ye nin kɛ tan a bɛ ban a nɔgɔn na i ye fili kuma kɛ u bɛ ye nɛgɛni kan kɛ u bɛ ye sokɛli kɛ sokɛ ye propagande kɛ i wolokan ɲɛba bɛ ka propagande propagande don moi je pense que solution mɔgɔ bɛ teli ka fɔ réseau sanfɛ a caman an yɛrɛ bɛ caman dɔn a la o ye jumɛn ye a kɛlɛ in man nɔgɔ donc c'est vrai kɛlɛ kɔni a facteur ici a tɛ taa min kɔ fiyewu o ye nafolo ye a tɛ a tɛ taa min kɔ fiyewu o ye nafolo ye ɔ mais nafolo sɔrɔ ni cɛdenw ma bolo ɛ ni nafolo sɔrɔ cɛdenw bɛ sɔrɔ mais n concours concours de bɛ ka kɛ n k'o de fɔ i ɲɛna ni nafolo sɔrɔla donc tu penses que e bɛ concours ko kuma na concours tɛmɛna cogo min na o tuma e tɛ mali kɔnɔ

ka taa cinquante ou cent mille gɛlɛya b'an da sisan e bolo ni mɔgɔ hakɛ fagara e bolo kolo bɛ saya ni cɛdenw ka ca ni cɛ ka ca an bɛ vingt mille la maa ba mugan maa ba mugan an ka taa maa ba kɛmɛ na multiplier par cinq i ye kuma faamuya e fɛ nin kun bɛ kɛ ye nɔ Bankass ville forcew bɛ yen non Attaque ninnu ma d'a la n'a bɛ kɛ ville in kɔnɔna la ni u taara o forcew ka modèlew sigi sigi sigi sigi nin commune bɛɛ la n'u ka kuma min fɔ i ɲɛna olu armélen don u équipélen don hali n'u nana attaque kɛ u bɛ se ka mɔgɔ kelen ni fila faga mais k'a fɔ k'a bɛna se mɔgɔ kɛmɛ ka jateminɛ fo kɛmɛ la kɛmɛ kɛmɛ fila kɛmɛ bi duuru la ma d'a la n'o o bɛ kɛ i m'a faamuya bon o dun fana tɛ se ka kɛ ni moyen t'i bolo n'i ye Mali armée ta an ka 25 pour 100 an ka nafolo a 25 pour 100 o de bɛ taa Mali armée la kɛmɛ sara da o kɛmɛ sara da o kɛmɛ sara da o mugan ni duuru de bɛ taa a la ni éducation bɔra yen ni n ma fili armée de bɛ yen donc wariba de bɛ ka don armée la an ka wariba don parce que fantan jamana na wariba don mais n'i y'a jateminɛ nin tɛ wari foyi ye est ce que i ye kuma faamuya donc moi je pense que misali la dɔrɔn opération Barkhane ka

u ye min don euh, Barkhane na mhm. donc o ka ca ni mali budget bɛɛ n kan tɛ armée dɔrɔn ma dɛ mhm. i bɛ mali budget bɛɛ fara ɲɔgɔn kan musaka bɛɛ fara musaka a ka ca n'o ye mhm. ni 5000 hommes dɔrɔn pour te dire que an mago bɛ nafolo de la kojugu pour que an ka se ka nin kɛlɛ in kɛ an mago bɛ nafolo la armement yɔrɔ dɔrɔn tɛ a ka dan i b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ don hali jihadisi ninnu cɛ la chômage b'u bila a la o baarantanya baarantanya b'u bila a la ani gɛlɛya injustice b'u bila a la kalanbaliya b'u bila a la réseau yɛrɛ tɛ sɔrɔ kuranbaliya kuransɔrɔbaliya o bɛɛ b'u bila a la ese ye kuma faamuya mais ni nin bɛɛ o de kama i bɛ nin guerre mɔdɛli ye n' b'a weele ko guerre asymétrique i b'a ye jamana minnu na ka caya généralement fantan jamana de don ni Afghanistan tɛ dɛ i b'a mɛn mali burukina i bɛ nin guerre ninnu ye nin ye mais i bɛ pays développélen ta va prendre les dix pays développés i b'u ta États-Unis Chine Japon Allemagne France Angleterre Italie etc i tɛ nin guerre ninnu ye i b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ ni o de kama n bɛ ka fantanya yɔrɔ fɛnɛ f'i ye ni e ka musaka e tɛ k'i ka i dala musaka sɔrɔ fantan ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ ye dɛ An bɛ temps bɛrɛ t'an bolo e kɛnɛmamɔgɔ an bɛ fɛɛrɛ tigɛ n'a sɔrɔ ɲininkali b'u la ka te an ka maa weelew la ka sanga ni ni ko kɛra bajankaw fɛ ayiwa hakilina fana ka se ka fɔ ka ɲininkali ten an ka maa weele na maa minnu b'a fɛ ka don nɛgɛjuru sira fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ an b'an ka jɛkan kɛnɛ de kan n'o ye faso kɔnɔko ye ayiwa bi ta ɲɛsinnen don lahala min kɛra bankasi mara la ayiwa an bɛ ala deli ala ka lahara so suma

tan ni naani bi wolonwula ani fila don maa minnu b'a fɛ ka don donc an bɛna abudala togo fanfɛla la yanni mɔgɔw ka don nɛgɛjuru sira fɛ abudala togo e bɛ se ka mun de fɔ ko cɛdenw bɛ ka taa aw ka yɔrɔw la donc ayiwa o kow dun bɛ cogo di an y'a ye k'a fɔ ko maa minnu kun dira k'olu bolila an y'o mɛn kibaruyaw dɔw fɛ eh, maa jumɛn ko dɔw tun ye kɔmansera ka maaw di jihadisiw nana ko du o du bɛ yen k'u ka maa fila di k'o fara u ka cɛdenw kan Ouais. an y'a mɛn k'a fɔ maa minnu dira k'olu bolila dɔw bolila maa minnu kun dira k'u ka taa fara u kan Ee, n bɛ se ka min f'i ye o yɔrɔ la o ɲininkali Mhm. hali bi o bɛ tɛngu an ka ɲɛmɔgɔw de la Mhm. i y'a faamu Mhm. parce que ko yɛrɛ yɛrɛ bazi Mhm. a bazi ye an ka président de ye ne tɛ maa si accuser Mhm. n'i y'a ye o ko yɛrɛ bɛ ka kɛ e sete de tɛ ni sete bɛ yen segu kuma yɛrɛ bɛ fɔ kuma tɛ ka kɛ wa fa la kisu olu bɛ tile mɔn an psɔn fatinɛ jabɔyɛ mɛ i jɔ sa a bɛ kɛ nin kuma bɛɛ fɔ an tan kɛ nɔfisi supri maaninfinw de bɛ taa faga fu des milliers de personnes mais minnu bɛ k'o kuma fɔ olu bɛ min aradari taara min o bɛsite yan où est la Russie ɲininkali gɛlɛn gɛlɛn bulon tɛ maa koyi an tɛ maa si akize nin ko la c'est le président de la transition le colonel asimi goita an tɛ maa si jala an tɛ maa si jalaki et puis min ɲininen b'a fɛ a ka déplacer ka taa sɛrikili kɔnɔ mɔgɔ minnu fatura a ka taa sur le terrain ka taa ɲɛ ka taa ɲɛda kan o de ka di an ye pour que an k'a dɔn ka fɔ ko kɔngɔ in ma diya den dɔ ye ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la i tɔgɔ ni jamu arajo mabɔ i la dɔɔni alo alo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min n tɔgɔ ye awɔ an tɛ faso baara la awa i yɛrɛ ni ce i tɔgɔ ni i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min question min kɔni bɛ ne bolo kunna

C'est à dire u kelen minnu bɛ ka taa min na ka fɔ sun ko aradari dɔw bɛ yan ni teri mana bi u bɛ ye bɔ fɛn dɔw fɛn fɛn bɛ ka fɔ sera ka taa min na sogo dɔ la ala an ka tun dala la an ka sira ka wuli ka taa fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ an tila fan dɔ ka taa tu kelen kunba ka mun ka ci to la ne ma se k'o yɔrɔ ninnu faamu ne ma se k'o faamu quoi o yɔrɔ faamu quoi o kɔni maa caman bɛ ka u yɛrɛ ɲininka o la

Bɔn ne tɔgɔ ye fɔ kalakura aa kalakura ka bɛ kalakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo i ni waati i ni ce ka wele la ayiwa maa minnu b'a fɛ ka don walasasa ka se ka kuma an ka jɛmukan in na vɛn katɔ2 katɔ sɔsan donso k'i hakilinata di o fana ye fasojɔ kuma ye hakilina ka ca jamana ka jɔ v katɔ2 katɔ sɔsan donso ni maa minnu b'a fɛ ka don ayiwa n ka foli in kɔfɛ se e bɛ se ka mun de fɔ t la a ka kuma a bɔra k'a ka kuma c'est à dire k'ale yɛrɛ ma se k'o de faamu maramafɛn minnu nana ko nin kow bɛɛ ka se ka kɛ avion ma se ka wuli ka taa maa ninnu susu radar fana m'u natɔla ye k'a ma se k'o faamu oui euh, c'est vrai a ye min fɔ tiɲɛ don hmm. euh, hali ne yɛrɛ tɛ se k'o faamuya hmm. n'i ko i b'a ye fɛn min ye u ka radar ko in ye a kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila yɛlɛ la hmm. ko hali ni marifa delila ka da i disi la ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la i bɛ hakɛ to ayiwa an su a taara ka a taara donc ko ni marifa delila ka da i disi la ka tɛmɛ ko aradari b'o yira hali ni miseli binna mali fan tan naani binna yɔrɔ o yɔrɔ ko aradari b'o yira c'est à dire nin kɛwale ninnu b'a jira anw na k'a fɔ ko kuma minnu bɛ yen mm. maja kumaw don mm. kuma minnu nin kuma minnu bɛ ka fɔ mm. donc walasa an k'an ka kow kɛ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ an kɛlen ka mɔgɔw ɲɛ siri donc ne bɛ kuma in faamuya ka bila o minɛn de kɔnɔ mm-hmm. kuma o kuma bɛ fɔ l'armée monte en puissance nin dira anw ma nin b'an bolo tiɲɛ na an kun m'o ye an bagasikaw an m'o ye ni kuma ye an bolo kuma don k'u yɛrɛ jɛya mɔgɔw ye k'u yɛrɛ ko jɛya mɔgɔw ye a banna maja kumaw don ka maja kumaw de don an bɛ bɛ se ka mun kuma min fara ka fɛn kan k'u yɛrɛ jɛya mɔgɔw ye dɔrɔn tɛ dɛ k'u yɛrɛ protéger k'u yɛrɛ lakana quoi k'u yɛrɛ lakana k'u sinsin k'u yɛrɛ sinsin parce que ka sabu kɛ mun ye ka sabu kɛ u ye bras de fer dɔ de kɛ u ni tubabu ni ɲɔgɔn cɛ donc a ŋunuŋunukan bɛ yen u ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na ko CEDEAO ye mun kɛ ganbi la ka forcew bila ka taa ko CEDEAO bɛ sɔn ka sanction ta mali kama ka ka forcew bila ka na donc ko avion dɔw bɛ don kan juru sira la i bɛ'a kɛ to an su ka wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min alo nɛgɛjuru sira ma ɲɛ ni san nana don min na a tɛ sɔn kosɛbɛ continue je disais que donc o ŋunuŋunukan tun bɛ yen donc an bɛ bali mun na ko radar nana donc en réalité an b'o kɛ an bɛ gɛrɛ mun na u bɛna mɔgɔ minnu bɛ na moto de la ka na mɔgɔw faga aw ye taa radar san

E mais cogoya jumɛn na faransi tun bɛ yan i yɛrɛ ye kolongo ye i ye sobane da ye i ye jura ye yɔrɔ caman kɛra ayiwa ansongo mara fana na faransi bɛ attaquew kɛra e y'a fɔra yan mais cogoya jumɛn mais ne ye nin min fɛ yen i i bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw de bɛ k'an lamɛn

Faransi ka na ayiwa i ka kuma faamuya faamuya i ni ce i to i to ni ce président i bɛ yɛlɛ la na tosi si si to ko faransi ka na a ye faransi gɛn ko faransi sɛgɛn mali militɛriw bɛ ka faransi gɛn sabubirike ale ko ko faransi ka na mɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ i jamu k'an bɛ musabugukaw bɛɛ fo i fo fofana kuma jumɛn b'i fɛ ne min bɛ kuma i ka kuma ni dalili ye i kana kuma ni tiɲɛni faransi tiɲɛni min kɛra faransi bolo yan min b'a fɔ faransi ka na an bɛ se ka fɔ a bɛ se ka bɔ ka taa faransi kɔ baasi t'a la y'a faamuya a fa kɛnɛ mɔgɔw bolo bɛn ta ye Mais ni tiɲɛni kɛra a b'a dan ni hakili ye a ma fɔ gouvernement tɛ jalaki gouvernement bɛ jalaki a bɛ jalaki min u ka négligence négligence u ka farati k'u ka farati ɛ nin marala mɔgɔ ka den u ma se ne y'a ne mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ye Toloba monsieur Toloba a ko aw sigilen don aw y'a lajɛ ni aw jɔlen ni aw sigilen i k'aw jɔ nka aw jɔlen don aw y'a teri wa minnu bɛ labɛn dɔ la u tɛ tɔgɔ u ka lajɛ u bɛ lajɛ minnu kɛ ka sɔrɔ ka jɔn minnu kɛ u minnu sigi ko n'o kɛra k' bɛ kɛ cɛn ye dɛ tɔgɔ y'a fɔ a y'a ko kɛ ten a ko jumɛn kumakura ye dɛ a bɛ k'u fara jamana ɲɛmɔgɔ de ma an ka faamaw ko ni mɔgɔ min kelen kelen i ko Toloba ko u ka na olu bɛ mɔgɔ min dugu yɔrɔw dɔn u b'u da yɔrɔw dɔn balimakɛ gouvernement ma a ka den ta ka bila u ɲɛ kɔnɔ

an dugwa bɛ don bɛ kungo dɔn a bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ bɛ kungo kɔnɔ a bɛ dugu a bɛ cɛ kɛmɛsira bɔ u bɛ bila k'u kɔ ka jamana ko la ka ne ka kuma ye i ni ce i fo fana k' an bɛ Musabugu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i ni ce i ka laseliw la ayiwa ni waati in na an bɛ nɛgɛjurusira an b'a jɔ eh, sanga saba de b'an bolo donc an b'o kɛ kumacɛ kuncɛ ani foli ni kuma kumacɛ kuncɛ ayiwa Hamza bɛ so an b'a daminɛ n'e ye Hamza i bɛ se ka mun de faamuna dɔw ko faransi ka na dɔw ko nɔn ko faransi bɛ yan waati min na ko tiɲɛni fanga bonyana ko ka a ko jateminɛ nka k'ale bɛ se ka min fɔ ko autorité de la transition k'u ka négligence de don n'o ye u ma ko ta ba la u lasɔmina siɲɛ caman Toloba fana y'a kɛ i n'a fɔ ninnu fana y'a kɛ cogo min na donc maintenant hali maire ye maire don n y'o fana ka kuma mɛn k'o fana ale fana laseli kɛ ka caya yala i bɛ se ka mun de fɔ Musa hmm. France tɛ se ninnu na koyi États-Unis tɛ s'u la hmm. Mali tɛ s'u la hmm. ni an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan extérieur an bɛ ka ŋaniya ɲuman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se na ten parce que an bɛ tilen de fɔ ko guerre conventionnelle tɛ dɔw ka na ni faransi ye o ye fo denba de ye ka fɔ ko faransi de nɔ don faransi mɔsi panse o ye fo denba de ye kuma caman de ye kuma caman de nafa yɛrɛ tɛ o kuma ninnu na e sigi ye kuma faamuya faransi de y'a fɔ sɛgɛka kuma la faransi de y'a fɔ an ka militari ko à partir de Sévaré ko kana taa Jalasagu wa faransi de ko ne tɛ ku tɛ bɔ kan kɔnɔ ko ka taa jalasagu wa non arrêtons faransi man ɲi an b'o dɔn faransi t'anw ka hɛrɛ fɛ koyi anw b'o dɔn wa an yɛrɛ tɛ faransi fɛ koyi anw bɛɛ bɛ jɔrɔ an yɛrɛ de ye jamana bɛɛ bɛ jɔrɔ a yɛrɛ de donc sisan mɔgɔ minnu b'anw ɲɛma olu de b'an ka action politique conduit donc an b'an ɲɛ jɔ olu de la sanga kelen de b'an bolo kuma laban na n bɛ n b'i fo i ka invitation na ka Énergie FM mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka co-débatteur fo ka taasibila kɛ bankasikaw ye hali bi k'an yɛrɛ ka mouvement mɔgɔw fo n'o ye jigiya kura mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye ICAP mɔgɔw fana ye n bɛ ICAP sympathisant bɛɛ lajɛlen fo ok Amsa an yɛrɛ b'i fo i ka dannaya la an y'i wele i nana sɛgɛ la rapidement sanga bɛrɛ t'an bolo bilen voilà donc kuma laban na n tɔma an b'i fo kosɛbɛ hali sa i ka jijali la an bɛ dugawu kɛ minnu fatura ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ala k'u dayɔrɔ sumaya ani ala ka sabali di u ka san sera ayiwa président rapidement a dafara pas de problème n bɛ malien bɛɛ fo ne ka message laban o ye bi adressé président de la transition na cogoya cogo min na n b'a kun cɛ nugu ye ko bankasikaw b'a fɛ k'a ye bankasi sɛriki la i y'a faamu ne ka message laban o don ye min malien bɛɛ fo ala ka hinɛ minnu sara ala ka mali an bɛ se k'a fɔ nin waati in na kulun sera cɛncɛn ma tan bɛɛ da bolo aw denkɛ n'aw balimakɛ musa konate o de tun bɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya fo ka taa se hakɛ ja an ka technicien warabaw la n'o bɛ tali kɛ sumayila kulubali ale tun bɛ ka bɔlɔlɔsira matarafa walasa aw ka se k'an ye jamana in kɔnɔ ani jamana kɔkan fan dɔ in na nɛgɛ da juru abubakari gindo ayiwa musa jara y'a bila abubakari gindo fana nana sigi ayiwa arajo baara de ye an bɛ se ka min fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu